wakuvomerezadi kuti ine ndi polofesa mafkeni danison julius apiti nonse munyenjere Make mwana. afika kusako akupitisa ngongole kwa mamemba inde Sana hapa. koma akupereka kuti ndikhale polofesa koma

pano ndili kuno ku malawi ndikupezeka chigawo chapakati ku lilongwe komanso chigawo chakumwera ku blantyre ndimathandiza mavuto wosiyanasiyana kupatula matenda a edzi ambiri mumapanga bizinesi munayamba kalekale pakutuluka ivi mmutu olo mpando m'nyumba mulibe mukafikatu kwa a manda akwiya mavuto amenewo atha ena mukayala malonda pa msika dzuwa lonse kugulisa buledi imodzi kapena mwina tomato mmodzi kapena mwina bigiri imodzi ya mbatatesi nkumadabwa chikuchitika n'chani geni yanu anzanu adayimanga ena pompo kumagulisa koma iwe kumawulukira kugulisa bigiri imodzi bwerani ndikuthandizeni chikoka cha bizinesi komanso ena mukagulisa ndalama yanu siyioneka kumene mukuyika kumagulisa koma ndalama osawoneka mukafika kwa manda akwiya mavuto amenewo ndithu atha ntchitoyi sinayambire njala kuti kwatu kulibe chakudya ndiyambire njala kuti ndiyambe kusing'anga aa ntchitoyi ndi yochokera m'manja mwa makolo agogo wanga anali asing'anga kuchokera komwe ku mozambiki komanso nditapoza agogo wanga atamwalira ndinapita ku tanzania kumene kuli phiri lalikulu amati kilimanjaro ndinapita ku sumbawanga kumenenso ndinapita kukaphunzira ntchito imeneyi nditachoka kumeneko ndinapita ku nigeria kumene kumatchedwa kuti ku abuja kumene anthu amaphunzira zokhudza zamasenga komanso kuthandiza mavuto anthu zokhudzana za ulemerero Ambiri panopa banja kuti likome, m'nyumba ngati mulibe ndalama, banja silingakhale banja ayi, limangokhala maphokoso. Koma m'nyumba mumafunika muzikhala ndalama. Ndakutengerani mtengo umene natenga ku Nigeria, ku Madagascar, umene umatchedwa kuti kanamwano. Kungotenga mtengo umenewu wa kanamwano, kuyika mchikwama, kungofika mumsika, ndalama zimangobwera zokha, pompopompo, kulemera kosaphera munthu, kosakhudzana mwazi wa munthu. chifukwa chuma chimakoma kudya ndi achibale ndi chuma cha ine si chophera ayi koma timakhwimira chovala chanu kapena thukuta lanu komanso tili ndi mankhwala aja azibambo timakhaladi azibambo koma katundu ndithu ndi wang'ono kwambiri mukafika kwa mandakwiya wekha umasankha saizi dotolo mandakwiya ndimafuna katundu wanga atalike choncho kapena anenepe choncho kapena akhale choncho pompopompo pamacho kwa ine zonse zimakhala zikutheka kwa dr mandakuya komanso azimayi ena mumata kusambasamba kuyenda pa msewu koma osafunsidwa osapatsidwa moni mmaso mwa akuluakulu kukhala ndi mamuna kumangokulonjezani koma osakupangirani yayi mamuna akakalibe ndalama banja limakhala mtendere mnyumba koma mamuna akakhala ndi ndalama kumangogona kwa azikazi kunja Mavuto amenewo atha. Azimayi amuna amangokuthawani mnyumba osagona ayi kumangochulutsa zibwezi koma muli pa umphawi limodzi chikondi chinalipo lero zatha mukafika kwa Mandakuya mavuto amenewo ndithu atha. Ena kubeledwa kwambiri kulima chaka ndi chaka koma phindu osaoneka. Bwera kwa Dokota Mandakuya akupaseni kafumba woti mukamakolola zokolola zanu zikhale zooneka pamaso pa anthu. ena mmafunafuna mutamanga nyumba yabwino koma zimakanika chifukwa chani mwayi wanu anthu ena adawukhalira ena kugwira ntchito malipiro okwanira kwa bwana osakupasani iyayi mukafika kwa dokota mandakuya pompopompo ndalama yanu azakupasani ngati munagwira ntchito malipiro abwana kupanga utambwali kukupasani komanso ena munapita ku sukulu kufunafuna ntchito ntchito osayipeza mukafika kwa dokota mandakuya pompopompo ntchito imeneyo muyipeza ena malaisesi akungowola mthumba koma mufuna ntchito kuti mupeze galimoto muziyendesa ntchito osayipeza zimenezo dr mandakuya amatha nazo kutsirika nyumba kutsirika thupi komanso ndi zina zambiri kwa dr mandakuya zimatheka komanso mukufuna amuna anu kapena mkazi wanu mukufuna musiyike akamagonana ndi mamuna wina mkaziyo ndi mamunayo azikanirirana tikufuna tikupatseni example mmene zimachitika kwa mandakuya za ine sindipanga edit aa za ine ndimapanga zooneka ndi maso chifukwa ndaziphunzira zinthuzi amene amapanga edit aja ndi kuti sanaphunzire anangophunzira kuyankhula ndi kutha mawu chifukwa asing'anga ena kuti apange chimene amakwanisa kwawo ndi kuwanyoza kuwanyoza asing'anga nzawo amene sikuti nsing'anga ayi sing'anga azifotokoza zimene akudana kuti akuziziwa ndi mmene ife timaziwira komanso maphunziro tinapita anatiphunza zomwezo kuti munthu azifotokoza kaya ndi pa interview kaya ndi pa wireless kaya ndi pa tv afotokoze zimene akutani akuchita koma sing'anga wina chifukwa cholephera saziwa amangolalata kuwachosa asing'anga ena ndiye ine sindichoncho ndimapanga za pompopompo za live chifukwa ndinaziphunzira zinthuzi eh, ichi ndi shambu ngati mkazi wanu amayenda udyo ndi amuna ena mumampeza kuzera ku zinthu zimenezi zimenezi mkazi wanu akatagona ndi mwamuna wina amakanirirana kumatana ngati agalu mwachidule muone mmene zimakhalira awa ndi maplankas amene anthu mmadziwa mmapanga tropu kapena njuga koma izi ndi ntchito imene ine ndimaphunzira kuchokera ku mankhwala achikuda komwe ku nigeria kumene kumatchedwa kuti ku abuja ndimagwira ntchito imeneyi wina aliyense akhale akuona kuti chikuchitika ndi chiyani mapule a kazi amene ndikuwawerenga koma onsewo amapeze kuti akumatana kudzera ku mankhwala achikuda ya apa timawerenga chimodzi chimodzi ndi apa sotifa zinthu zimenezi tizilumikize chikhale ngati chinthu chimodzi kudzera ku mankhwala achikuda osati za edit ayi muona ichi ndi chipulekazi Chimene timawerenga chimodzimodzi ndi fasi kuzinezi zimatane zikhale chinthu chimodzi aliyense adziona amene mankhwala ngati mkazi wanu amayenda kunjo timamata chambu ndi ndani kuti ndi amuna ena amakanirana pompopompo zimachitika kwa dr mandakweya iyi si edit koma zooneka ndi maso chimenechi ndiye tikafuna ndi kuzilekanitsa kuti alekane zimatha zikutheka Kazemukani kumumasula kukhala bwino mmene analili olo amuna anu mukafuna kuwamanga zimatheka zinthu zija zalekana koma zinamatana iyi si edit zimachitika ndi maso pompopompo chambu chokanirana tiyike pansi e, tikuona kuti apa pali chakumwa chimenechi ndithu chakumwa chimenechi mmene mukuchioneramu chimenechi ndithu Tikufuna chikhale afu chilekezere pakatikatipa kodi zimatheka bwanji iyayi umenewu ndi ufiti wa Dr mandakweya chakumwa chimenechi ndithu chimakhala afu koma osatayika pansi tingokuonetsani luso limene limachitika muzionera bwinobwino chakumwa chimenechi koma sichitayika iyayi koma mupeze kuti chakumwa chimenechi ndithu ya pansipa palibe koma chikukhala afu kumadaba kuti chikusowa chokha chakumwachi chikuchitika ndi chani mmene inu mukuoneramo manja mulibe komanso mulibe koma chakumwachi ndi mmene chilili izi timapanga kudzera ku mankhwala achikuda ngati inuyo kumunda kwanu mukufuna munthu amakuberani kudimba mukufuna munthu mudzampezere pompo amatha kugwira chimanga kapena nzimbe amakanira pompo pompo ngati kudimba kwanu amakuberani pali zinthu zimene zambiri zimene ndimapanga koma chifukwa cha nthawi chifukwa ndingofotokoza mavuto ngati mukufuna kulemera kosaphera munthu bwerani kwa dokota mandapo pobwera mutenge chikwama chanu chimene mumati laptop bag timakutengani mkana mwanu kuyika mchikwamamo kungoyika ku Shoprite kukazunga pamsika kapena filling station ndalama zimadzaza bwa mchikwamamo inu kumakadya ndi banja lanu zosaphera munthu komanso zinthu zongopukuta thukuta ndi chovala chanu ndikafikapo ndimati muito obrigado wosinyora wosinyora nambala za foni zanga 0 manayini awiri

Patha zaka 25 pamene nsembe za mudzi wa Utatu zimayenera kuperekedwa kwa mizimu yamphamvu kwambiri imene imalamulira mudzi umenewu. Nthawi tsopano yakwana. Mizimu imeneyi ndi yamphamvu kwambiri dziko lonse lapansi. Imatha kupha komanso imakwanitsa kupereka moyo. Imakwanitsa ngakhale kupha ziwanda zinzake. Mphamvu zake ndi zodabwitsa, mphamvu zimene sitingakwanitse ngakhale kufotokoza kwake. Mmene tingazionere ndi kuzifotokoza kwake tikhoza kungonena kuti ndi ziwanda zamphamvu zosaneneka.

mwana wa adibe iwe ndi kuwala pa iwe wekha ndiwe munthu amene unasankhidwa ndi milungu takhala tikudikira kwa nthawi yayitali kubwera kwako olemekezeka dokota manda akwiya

kodi tsiku lako lowala lidzabwere mdima ndi pamene udzayankhe zimenezi kodi udikira kuti mafupa ako komanso mnofu wako zidzasanduke phulusa komanso magazi ako adzaume ngati munthu wakufa ukufuna zidzafike choncho ndi pamene udzavomere kutenga chimantu cha mizimu ndi munthu yekhayo opusa amene amadikira kaye kuti zopweteka zimupeze ndi pamene amavomera kupanga chinthu choyenerera pamene akumva kuwawa kodi udikira nthawi ngati imene idzafike kwa iwe pamene udzavomere chimenechi kuti udzayambe kugwiritsa ntchito dzina la mbuye wathu kufika kwake laiwalika palibe mtumiki wina aliyense amene akulilemekezanso amene anakupatsa moyo ali ndi ufulu kukuchotsera moyo nthawi ina iliyonse ndipo palibenso aliyense amene angakutetezere ngakhale thupi lako lidzakanidwa kudyedwa ndi zilombo zimene zimadya thupi la munthu likakhala m'manda ngati ungakane zimenezi madalitso ali nawe pa nthawi inoyo chipambano komanso ulemu chili mu dzanja lako makamaka pa masiku onse a moyo wako kubweranso kwa mphamvu zina zatsopano m'mudzi muno zili m'manja mwako pokhapokha ngati ungalole kugwira ntchito ndi mizimu mwanena kuti mizimu mizimu yake iti mizimu ya ifa mwana wanga yotchedwa sulugede never ndikuti never mizimu yomwe imene imagwiritsidwa ntchito ndi bambo anga kuti idalitse mudzi wathu onse uno koma inawapha bambo anga palibe chilichonse chimene tikhoza kuloza panopa ntchito yomweyo imene bambo anga amagwira ndi imene mukufunanso kuti ineyo ndigwire ndikuti never, pamenepo zikuonekeratu kuti sunazimvetsetsera ntchito yayikulu inagwirika koma bambo ako analephera kutsata malamulo zinali ntchito zawo ntchito za bambo anga osati ntchito zanga ndiye ndiulole mudzi wa utato kuti ukhale phulusa lokhalokha koma ine sindingatsate njira imeneyo pang'ono iwe uvutika kwambiri chabwino zikhale choncho

mwadzuka bwanji son ah ndadzuka bwino nanga iwe ndili bwino um, mkazi wanu mkazi wanga osati mkazi wanu mwana wanu mwana wanga chachitika ndi chani amapita ku sukulu wa wagundidwa ndi njinga mwana wanga sali bwino chachitika ndi chani sindingathe kufotokoza kwake ndimapita kukagula ndiwo ndi pamene ndimamva kulira kwa mwana wathu ukanaona mutu wake mutu wake hey a- anesta dikani dikani dikani mwana wathu ali bwinobwino koma um, chimene ndinganene ndi chakuti tiye tipemphere kwa mulungu mwayi okhala ndi moyo ndi 20 peresenti ndiye tiyeni tingopemphera kwa mulungu basi My God, why me? Why me? Oh, Jesus. madamu eh, madamu tili ndi mapeshenti ena amene adwalanso kwambiri ku chipatala kuno

kodi pali ubale wanji pakati pa kuwala ndi mdima mdima ndi umene unayambira pa dziko pano mwina waiwala zimenezo nkhani ndabwera nayo pano yokhuza ndi mwana wako opusa amene akukana kuyitana kwa milungu sinnabwerere iwe mzimayi munthu amene mizimu inamusankha amene samasiyidwa lopang'ono ukufuna chiyani umuuze chimwene wako akuyitanidwa ndipo zimene zikuyenera kuchitika zikuyenera kuchitika chifukwa masana ndi nthawi yabwino imene tingayang'aneyang'ane mbuzi imene ili yakuda chifukwa ngati kungade kukhala kovuta kuti mwini wake wa mbuzi imeneyi ayipezenso Ah, ta- ta- ta- tamvera mzanga ngati ukufuna mwana wanga alowe nawo mu chi- chi- chi- chi- chi- chikhadwe chonyansa chimene anthu mmapanga chija ndikufuna ndikuuze pamaso pako kuti zimenezo sizitheka baibulo limanena kuti satana adzakulekerani inu anthu oyipa inu koma mphoto yanu ya uchimo wanu ndi imfa yesu khristu ndi njira ndi kuwala komanso ndi moyo tikatsata mu njira yake chilichonse chidzayenda bwino nthawi zonse chilichonse ndi chotheka pamenepo walankhula chimodzimodzidi ngati mzimayi umuuze mwana wako andipeze mofulumira kwambiri kupanda apo mvula yamphamvu imene imugwere iyeyo imugweranso wina aliyense wa pabanja lanu palibe malo amene mungabisale nonsenu apa You and your family are the ones who not have a hiding place. The Bible says, and I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God. In Him will I trust. Surely he shall deliver me from the snare of the fowler and from the. amayi amayi amayi basi basi basi apita apita basi musadandaulenso musazivute chonde oh yes ambuye ndinali mkati kwambiri mwa uzimu tithokoze mulungu kuti wanditulutsamo munthu ameneyi ndikanamugwetsa mu uzimu nde dikira kaye ndikuuze mwana wanga usalole wina aliyense adzakusokoneze olo kukunamiza ndiwe m'bado osankhidwa m'bado otsata ambuye m'bado umene sudzapanga nawo chilichonse choyipa cha m'mudzi muno called forth to show forth the praises of Him uh, who has called you out of darkness uh, into His marvelous light. uh. Peter Mwam, Peter Mwam, ahead, ahead, uh, ahead, ahead. uh,

zili bwanji sam ndikuwuzeni chilungamo mr mwanayu wavulala kwambiri ameneyi ali ndi bala lalikulu kwambiri m'mutu mwake zimene zikuonetsa kuti mwayi wake okhala ndi moyo ndi ochepa kutengera ndi mmene zinthu zilili panopa Mavuto ngati amenewawa ndakhala ndikuwapanga opaleshoni akuluakulu koma ndi ochepa amene amapulumuka. Mukufunika muzipemphera komanso ndalama yoti ndikagule zinthu zina zake zimene zingafunike pogwira ntchito imeneyi. Eh, a doctor, chonde ndimvereni koni. Motengera ndi mmene mwana wanga alili, ndi zinthu zoti zikundiswa mtima wanga. okay chabwino man to man nenani chilungamo ndipange bwanji palibe chimene ine ndingapezepo ndizinama kapena tizingolankhulana pano akufunika madripi folo a magazi wataya magazi ochuluka kwambiri mmene amabwera kunoko mkazi wanu zimene ndakuwuzani china azibayidwa jakisoni pakangotha 2 hours ina iliyonse choncho mmodzi mwa manesi anga azikhala bize ndi mwana wanu chifukwa chiyani mulungu chifukwa chiyani mavuto amene akundigwera ine ndi chiyani choyipa chimene ndapanga ine madamu ndikudziwa kuti ndi zinthu zopweteka kwambiri kwa inuyo ndinso ngati mwana wanu koma chimene chikufunika panopa mukuyenera kuthamangathamanga ndi kupeza njira yoti mwana wanu akhale bwinobwino ndi zimene zikufunika pa nthawi ino so zimene zikuyenera kuchitika zikuyenera kuchitika mofulumira kwambiri kuti mumpulumutse mwana wanu zikufunika ndalama zingati tikufuna um, 150,000 naira ndalama imeneyo tigulira mankhwala komanso magazi ndiye muyesetse ndalama imeneyi muyipeze mofulumira kwambiri kuti mwana wanu alandire chithandizo kunena chilungamo dr ndilibe kena kalikonse kunena chilungamo ndilibe kena kali- ta- taonani m'matumbamu mulibe kena kalikonse umu dr kulibenso kulikonse kumene ndingapeze ndalama ine kulibe taonani mwana wathu mmene wadwalira muthandizeni koma chonde pangani chilichonse ndilibe kena kalikonse ine ndilibe mukanena kuti mulibe ndalama ndiye mukufuna kuti mwana wanu afe bwana pa nthawi inoyo ndalama ndi chipulumutso uyimbire azinzako kaya azibale ako wina aliyense akhoza kukubwereka ndalama ngati siupanga choncho palibenso chilichonse chimene ningalankhule ine pa nthawi ino ine ndichoke bweretsa ndalama mchimwene adadi adadi kodi sista amwalira

mchimwene ndili m'mavuto akulu kwambiri mwana wanga Nnenna wagona akudwala ali kuchipatala ndikufuna thandizo lako chonde thandizo lako chamuchitikira ndi chani akhalanso ndani si anthu a njinga zomwezi zangomugunda mwana wanga mpaka nazathawa panopa ndikunena pano mwana wanga waphwanyikiratu mutu lonsewu ndithandize dokta akuti pakufunika 150,000 kuti ayambe ku- ndilibe ndalama koma ndilibe kena kalikonse ndi ndikufuna iweyo undithandize 150,000 naira eya ndi ndalama zambiri zimenezo heyi ndilibe ndalama ngati zimenezo ndeno tipange bwanji ho obina ndi chifukwa chani mavuto ngati amene akukugwera iwe sindikudziwa sindikudziwa chimene chingachitike apa okay ndi chipatala chanji kodi mwinamwake ndikhoza kuthamanga thamanga kupeza ndalama kuti ndikakupeze ku chipatala komweko ulibe kena kalikonse kena kalikonse kamene uli nako ndikangopanga deposit kumeneko kena kalikonse kamene uli nako obina ndiwe nzanga wapa mtima ndilibe ndalama panopa ndikanakhala na nkanakupatsa eh? ukuona zimene ndikuganiza ndikuganiza kuti upite kwa mchimwene wako kapena kwa mayi yako ukafunse ngati angapezeke ndi kenakake kenako inenso ndikayang'anang'ana kenakake ndikakupeza kuchipatala ndi chipatala chanji felistas felistas ukuidziwa felistas eh. okay ndikupeza Ndi kumene kume- kuli mwana ndikupeza wanga. kumeneko usalephere chonde ndikupeza kumeneko ndibwera chino ndi chaka cha 25 tsopano chino ndi chaka cha mizimu mpaka pano tilibenso munthu wina aliyense amene angakwanitse kulumikizana ndi mizimu kuti tipange ngakhale kuyeretsa mudzi wathu kukhala chiwonongeko chachikulu kwambiri ngati zimenezo sizichitika. Ojeze, ukulankhula kuti chani kodi? Sukuona kuti mbewu zathu sizinachite bwino chaka chino, misanzi zimenezi zayambika kale kodi? Mudzi unowo uli m'mavuto akulu kwambiri. Mwina ndikukumbutseni kuti mudzi wathu unowo tikumapita midzi ina imene yatizungulira kumakatenga madzi ndi zakudya. ngati china chake sichichitika mudzi unowu muchitika zinthu zoopsa kwambiri ngati china chake sichichitika ndinapita ku nyumba kwawo mmawa walero li ndimafuna ndikakambe nawo ndekha ndinakumana ndi mayi ake komanso mchimwene wake peter Iyeyo kunalibe, koma ndinasiya uthenga wanga kumeneko. Mwina tingopempha Milungu kuti imusinthe maganizo ake. Koma ndi udindo wake kuti apange zimenezo. Sikuti zangobwera ngati ufumu kuti ukuchokera kwa bambo wake, ayi si choncho. Koma Milungu inamusankha kuti agwirire ntchito milungu. Koma akuyenera kupanga zimenezo mofulumira kwambiri kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino.

uh, ukuoneka odandaula chiliyonse chili bwino bwino palibe chimene chili bwino ine sindili bwino banja langa lonse silili bwino sizikuyenda olo pang'ono pamene tikulankhulana pano mwana wanga nena pano pali ku chipatala kudwala eya chachitika ndi chani anapanga ngozi ngozi ngozi yayikulu kwambiri ho mulungu wanga ho ambuye inu ambuye ndani wapanga ngoziyo nena nena mwana wanga mmene zilili zinthu sizili bwino olo pang'ono ee shut up shut up usalankhulenso kodi mwayiwala zimene makuwuzani taonani muziwerenga baibulo taonani amanena kuti ngati uli ndi chikhulupiriro chokwanira bwinobwino ukhoza kuliuza phiri kuti suntha ndipo likhoza kusuntha khala ndi chikhulupiriro mukutanthauza chani mukanena kuti kulisuntha phiri kutani zimenezi sizikugwirizananso ndi kusuntha phiri popanda kugwira ntchito chikhulupiriro palibe ndikufuna ndalama mayi 150,000 naira kuti ndikapulumutse moyo wake kodi mungandipatse chonde 150,000 ndi choncho izi ndi za serious um, tipange bwanji um, ukudziwa chani unditengere kumene ali ndifuna ndikamuone pompano pa amayi ndikufuna ndalama sitingapite kumene kopanda ndalama ndithandizeni muli ndi ndalama ndilibe ndalama komabe ndili ndi mulungu ndili ndi mulungu wakumwambayo chikhulupiriro changa chonse chili mwa mulungu mulungu atipatsa ndalama atipangira zozizwitsa tiyeni ndidikirani nditseke kaye chitseko achimwene zinachitika motani nena dzuka tipite ku sukulu dzuka chonde pano patichedwa dzuka tipite ku sukulu imirira chonde e chinedu usamusokoneza ameneyi adadi akakusiye ku sukulu akadzuka akupeza wava bwera Jesus Christ of Nazareth. Ndi ndani munthu oyipa amene wakwanitsa kupanga zimenezi kwa mdzukulu wanga ngati ameneyi? Sizidzamuyendera olo pang'ono. Chineke ga-akpọ ya ọkụ. Egbe eluigwe ya agbawa ya isi. Sizidzamuyendera olo pang'ono. Palibe chabwino chimene chidzabwere kwa iyeyo. Mulungu adzamuweruza. Mulungu adzamuweruza. Mulungu adzathana naye. Amayi, amayi, amayi, basi. Mukuyika thembelero pa munthu amene simukumudziwa. Eh? Ino ndi nthawi yomapemphera. ino ni nthawi yoyitana mulungu wanu kuti apulumutse ameneyi osati nthawi yomapanga za matemberero chonde ino si nthawi yake Eh, ayi pita pita samala chonde usamale chonde pita usamale undilole undilole ine ukundiona ngati basi ndikulankhula mbwerera panopa chonde ndilankhule bwinobwino chabwino zitheka bwanji munthu kumugunda mwana wang'ono ngati ameneyi ndi kuthawanso mawu amanena kuti oyipa adzalandira chilango komanso baibulo langa limanena kuti chilango chachikulu chimadzera mu imfa zimene zikutanthauza kuti kulikonse kumene aliko afa ndi choncho amwalire ameneyo Ko- komanso tiye tipemphere ko- joy ali kuti ali ndi anesim akuti sindingakwanitse kumamuonera mwana wanga chonchi komanso nditanyamula mwana wang'ono ngati joy mwana wanga akufa pang'ono-pang'ono taonani amayi chonde ino si nthawi yomangolankhulalankhula Eh, peter tiyeni tikondane chonde aliyense amene ali ndi ndalama angotulutsa timupulumutse mwanayi chonde tithane nalo vuto limene lili pompano ya okay okay aliyense aliyense akonzekere panopa tipemphera mwamphamvu kwambiri tipemphera tiyatsa moto pano wamphamvu kuchokera kwa mulungu tiyatsa moto pano wamphamvu kuchokera kwa mulungu tsekulani pakamwa panu tiyambe kupemphera Fire, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Holy Ghost fire, pursue them, Holy Ghost fire, oh. pursue them, Holy Ghost fire, eh. pursue them, pursue them. Fire, fire,

Moyo wa mwana wanu uli pachiopsezo. Ndinakuuzani kuti kapezeni ndalama kuti tiyesetse ife kumuthandizapo. Mwakatenga anthu odzamupempherera. Kodi imeneyi ndi njira imene mungamuchiritsire mwana wanu kodi? Sindikunena kuti kumupempherera munthu ndi kulakwitsa, koma pali zinthu zimene tikuyenera kupanganso. Taonani, ngati chinachake sichichitika pa nthawi inoyo. amwalira God forbid. kunena zoona dr sindinatenge anthu odzapempherera awo ndi mayi anga dr thandizeni ndinakuwuzani pa nthawi imene ndimachoka ku chipatala kuno kuti ndilibe kena kalikonse sindingakunamizeni ndathamangathamanga pena paliponse sindinapeze kena kalikonse ndilibe uyunso ndi mchimwene wanga wamkulu nayenso alibe kena kalikonse chonde ndithandizeni pulumutsani moyo wa mwana wanga ine ndidzakulipirani ndikulonjeza ndidzakulipirani chipatala sichimayenda ndi malonjezo mr obina mwandiona ndili ndi magazi ine muno ndilibe ndikuyenera kupita m'mafamasi kukagula magazi majakisoni amene manena awo muno mulibemo ndikuyenera kukagula Chirichonse chikamuchitikira, musandide ine. Chonde a doctor, ngati pali chinachake chimene mukhoza kupanga kufikira mawa, tapangani. Ife tithamanga thamanga lisanafike mawa. Mutilole tithamange thamange pofika mawa ife tikhala titabweretsa kenakake kuno. Chonde, ndimangofuna mudziwe kuti

palibe wina aliyense mnzanga amene akuyesera kundithandiza ine ndinalakwa chiyani kuti ndilandire zimenezi ndi liti limene ndidzaime ngati mamuna kutengapo gawo kukwaniritsa zosowa za banja langa palibe chilichonse chimene ndimapanga chanzeru palibe palibe ngakhale pang'ono pamene anthu ena kunjaku akusangalala pamene anthu ena akusangalala ndi kumaona kuwala pa moyo wawo ndi pamene ine ndikumva kuwawa kwenikweni kwa moyo wanga njira yothana ndi zimenezi ndi chani

Obi! Umagona kodi? Ndeno zili pati pano, zinthu zikuyenda bwanji? Sindikudziwa. sindikudziwa sindingalankhule zambiri pa zinthu zimene ine sindikudziwa kukanena kalikonse sindikudziwa ndimayenera kubwerako ndi mwana wanga wamuna koma pa nthawi imene ndimachoka ku chipatala dzulo sanali bwino ngakhale pang'ono ndi zopweteka ndinakupempha kuti ubweretse ndalama kuti mwina mwake a dokta ayambe kumpasa chithandizo chinachitika ndi chani um, um, pepa mchimwene wanga nthawi inachulukadi um, dzulo ndinapita kwa anthu ena ake amene amandibwereka ndalama makamaka ndikavutika ndinapeza ena ena sindinapeze komabe amene ndinapeza anandipatsako kena kake ndinapezako ndalama yokwana 10,200 naira ndikudziwa kuti ndiyochepa koma upezabe poyambira ukudziwa ndiwe nzanga wabwino ndipo um, ndidzapanga chilichonse kwa iwe kamene kandikochepa kamene ndakapeza ukhoza kuyambira penapake olo zitakhala kuti mwina mwake zinthu zake zikuvutavuta utengebe ndalama imeneyoyo pita kwa dokta mwina akapangepo kena kake koma ndikhulupirire lero lisanalowe ndipezanso kena kake ndi zokha zimene wapeza zikomo ten thousand two fifty mmalo mwa 150,000 naira ndinyamule zina zake ndizipitanso ku chipatala okay chabwino ndikudikire pano ine Ehem. Peter, tikupita kuti? kodi pamenepa tipange bwanji tipemphera ku nyumba kwawo kapena tipite ku chipatala konko amayi tikupita ku chipatala panopa ndikukhulupira robin naso panopa ali kumeneko mantha anga ndi akuti ndalama yochepa imene tili nayoyi sindikudziwa ngati a dokta angakwanitse kuyamba kupereka chithandizo aa peter peter 20000 naira olo pamene ndayinyamulayo m'chikwama ndikumva kulemera 20,000 naira si ndalama yochepa mmene zinthu zikuvutira panomu amayi 20000 naira m'malo mwa 150000 naira sikufikanso ngakhale kota ya ndalama imene ikufunika aa ukutanthauza chani ukutanthauza chani 20000 naira chimene ndi chifukwa chake ndakhala ndikukuphunzitsa iwe kuchokera uli mwana uziwerenga baibulo limeneli baibulo limeneli mu baibulo limeneli

koma ndikhulupirira dokota amene uja mmene ndinamuoneramo uja dokota amene uja ndi wopemphera amene uja amayi nthawi inayake mmene mmalankhulira inuyo muzisiya kaye za tchalitchizi kumbali ndi kuyankhula za, za moyo wa pa dziko lino taonani munthu kukhala mkhristu sikungamuletse iye kupanga bizinesi yake eh amayi ndikungopemphera kupemphera kuti ndalama zimenezi akalandire chifukwa ndili ndi mantha ndalama yachepa kwambiri peter umam peter khala ndi chikhulupiriro peter ndikuti ukhale ndi chikhulupiriro komanso ndingoti peter landira chikhulupiriro amayi ndili ndi chikhulupiriro koma osati mu zimenezi taona dikira ndikuuze ngati uli ndi chikhulupiriro munthu ndikuti chikhulupiriro chaching'ono ngati njere ya mpiru tangoganiza mmene njere ya mpiru imakhalira kuchepa kwake ndiye pano tili ndi 20000 naira ndidikira kaye ndikuze tamvera chikhulupiriro chimene ndili nacho mwa ine ndi chachikulu kuposa njere za mpiru ndipo ndikukhulupirira kuti zinthu zisintha ndidikira kaye ndikuze ngati ukudziwa kuti chilichonse chimene uzilankhula pamenepo ndi chopanda mawu achilimbikitso ndiye bola usalankhule komanso panopa pa nthawi imene ndikupita ukhale ndi chilimbikitso tiye tizipita Mama, you are disciplined. You are disciplined.

ukuganiza kupita kutiko iwe ha ukufuna kumusiya mchemwali wako nthawi yake sinafike bwerera muthupi lako

nthawi yoti udzapite kumeneko ikadzakwana udzapita pita olebe uli bwinobwino olebe olebe thupi lako linazizira ngati wamwalira olebe uli bwinobwino ndili bwino tsopano uyu wandipangisa kuti ndikhale ndi moyo ndi chani chimene ndikupanga pano ndiwe ndani ndiwe ndani iwe mulungu wanga ine ambuye wanga ine